Ok, Dia daoibh a chairde agus fáilte ar ais inniu. Em. eh, seo an obair don Céadaoin. So, rachaidh muid tríd an obair atá fágtha. So, eh, nuair a téann muid isteach go dtí an OneNote arís tá muid ag féachaint ar an bhféilire. Bliain a 3, Seo an seachtain an fiche lá go dtí an ceathrú lá is fiche. Ní raibh aon Gearmáinis agaibh inné, agus rinne an formhór díbh an Gearmáinis ón Luan, so maith sibh, táim an-sásta le sin. Ba chóir go bhfuil sibh ag déanamh an ceacht seo ó leathuair tar éis a hocht go dtí deich tar éis a naoi, agus ansin tá sibh ag leanúint an obair atá ar an leathanach leis an dara lá is fiche de mí Aibreáin. Beimid ag féachaint ar 2014 arís, gnáthleibhéal arís, Cuid F, agus an cúis dó sin, fiú leis an Teastas Sóisearach nua agus an leagan nua de gach rud, tá samplaí de seo i roinnt de na páipéar samplach, so is fiú é sin a chleachtadh fiú nach bhfuil sé ró-chasta. Muna féidir libh an foirm Microsoft a oscailt, beidh sé anseo. agus ansin cuirfidh mé an nasc don físeán YouTube seo isteach ansin. So, sin ráite rachaidh muid isteach. So, ar an gCéadaoin, tá sé ag rá linn, faic, no, tá sé ag rá linn caithfidh muid text F a léamh, ón scrúdú gnáthleibhéal, sin an nasc arís go dtí an SEC, agus freagair na ceisteanna ar an bhfoirm Microsoft thíos. Ba chóir duit an obair a dhéanamh le linn do rang Gearmáinise ó leathuair tar éis a 8 go dtí 10 tar éis a 9. Mar is eol daoibh anois, beidh an bhfoirm Microsoft sin ag dúnadh an maidin dar gcionn, so, maidin Dé Déardaoin, beidh an. foirm sin dúnta ag leathuair tar éis a naoi. So muna bhfuil do cheann déanta agat ag an am sin beidh tú ag fáil ríomhphost uaim, mar a tharla do cúpla sibhse maidin inniu. Beidh an nasc don YouTube ansin. Right, so, ana ana éasca inniu. Tá téacs anseo agus is comhrá idir beirt, idir Tamara agus Robert. So caithfidh tú na. an comhrá ina iomlán a léamh agus ansin caithfidh tú an ord ceart a scríobh síos. Now, táim ag rá libh anois, molaim daoibh bhur gcuid freagraí a scríobh amach ar dtús, mar nuair a feiceann sibh an bhfoirm Microsoft atá le líonadh isteach, beidh sé deacair má tá sibh díreach ag déanamh é suas ar an spota. So, molaim daoibh go láidir ó thaobh cleachtadh leis an Ghearmáinis, agus ó thaobh an teanga a fhoghlaim. Molaim daoibh é seo a scríobh amach mar is ceart i dtosach agus ansin nuair atá an leagan ceart sin agus má tá tú sásta leis téigh isteach chuig an Microsoft Form agus ansin líon isteach do chuid freagraí. So, mar sin, beidh sibh ag dul go dtí an SEC, beidh sibh ag rá gur léigh sibh na téarmaíochtaí agus na coinníollacha mar a léigh sibh cheana féin iad. Beidh sibh ag roghnú páipéar scrúdaithe, dhá mhíle is a ceathair déag, Teastas Sóisearach, Gearmáinis, agus ag dul isteach go dtí gnáthleibhéal as Gaeilge, dar ndóigh. Ansin, sroichfidh sibh Teil F. So, athscríobh an comhrá meascaithe seo a leanas agus cuir na habairtí san ord

so einen neuen Hund, so sin sa san accusative ansin, einen neuen, so níl an madra an príomhrud sa abairt seo. Mar sin caithfidh ceist a bheith ansin roimh ré, nó ráitéis ansin roimh ré, atá ag cur rud éigin eile sa nominative, so caithfimid a bheith cúramach leis sin. Super, sin éasca, wie heißt er denn, so cad is ainm dó ansin?

An madra. Ní raibh rogha ag an madra. Tá an madra ag teacht i ndiaidh an briathar agus tá an briathar ag léiriú tionchar ar an madra. So tá an focal madra sa accusative an uair seo. Agus ansin tá duine ag labhairt ar ais le Tamara. Ein schöner Name und was für ein Hund ist Bello? So ainm deas. Agus was für, cén saghas?

So an chéad ceann, hallo Robert, du siehst so glücklich aus, erzähl, erzähl mal, tut mir leid. So ansin leanann tú ar aghaidh, so molaim daoibh é sin a scríobh amach agus ansin nuair a téann sibh isteach chuig an bhfoirm, em, seo cad atá agaibh. So, em, in ár, níl fhios agam. Em. So, roghnaigh é sin, ná roghnaigh é, níl sé fiúntach agus níl aon pointí ar fáil do sin, tá pointí ar fáil do gach ceann eile. So, sin an céad líne. Hallo Robert, du siehst so glücklich aus. So, chuir mé gach ceann eile isteach gach uair ansin. so ansin caithfidh tú a you know Hallo Robert, du siehst so glücklich aus erzähl mal you know roghnaigh an ceann sin, roghnaigh an ceann sin, roghnaigh an ceann sin eh níl mé ag roghnú na cinn ceart so ná bí ag féachaint air seo mar na freagraí so just haon dó trí em agus ansin nuair atá tú críochnaithe brú ar Send me an email receipt for my responses Tá seo as ochtó mar tá deich pointe ag dul ar gach ceann seachas an céad ceann so tá naoi ceist naoi líne gan ceann amháin sin ocht líne le líon isteach agus ansin brú ar Submit agus nuair a deineann tú sin gheobhaidh tú an ríomhphost leis an ceartúchán déanta ar sin ag rá cad a bhí i gceart agus mícheart. Agus sin é. Ana-sciobthaí agus ana-éasca inniu.